tikulandireni kulikonse kumene mukutionera mmawa uno yangokwana kumene uh, 10 minutes past the hour of 9 Central African Time. Whether you are in Malawi and around the world, kwina kulikonse kumene mukutionera, uh, kaya muli ku Nsanje, kaya muli ku Zomba, kaya muli uh, ku Lilongwe, ngakhale anzathu ku Likoma ndi Chizumulu Islands, kulikonse kumene muli, including our friends in uh, Chitipa. Tikulandireni uh, mmawa uno kukuulutsa kwathu kwa mawu komanso zithunzi. Ndine Brian Banda, tili live pa Times Television, Times Radio komanso pa Facebook Times 360 Malawi. Imeneyi ndi imene imatipangitsa kuti tidzioneka around the world, motero kuti anzathu aku New York uh, takulandirani Anzathu a ku Perth ku Australia takulandirani kwina kulikonse kumene muli mmamawa wa Sunday. Anthu ambiri pano ali m'matchalitchi, ena amene anapita ku misa ya mmawa abwera. Uh, tikulandireni. It's another, it's another busy day. Uh, lero kuno ku Bingu International Convention Center kumene main tally center ya masankho amenewa uh, pa September 16 uh, ili bungwe la malawi electoral commission layika malo amenewa kuti akhale central point ya masankho amenewa what we know this far ndi yakuti uh, utm akhale akupereka mapepala awo uh, president akabambe uh, komanso akhala akutionetsera running mate cathy maulidi ndiye amazidziwa bwino kuthamangathamanga kununkhizanunkhiza uh, what, are we, what are we hearing

akoko kali ku londile tikukambirana pano Ko- kopa tsiku lo- lolumbiritsa Eh, lolumbiritsa ndio tikali ku londile Ah, chabwino. kakhaleko ndithu katenge nthawi Ona mwadzuka bwino tadzuka kaya Tadzuka. what are we hearing pakumveka maina angapo pompano ndifuna kuti ucheze ndi abright kawaka director of elections ku utm koma maina amene tikuwamva ndithu pakumamveka uh, amatthews mtumbuka Koma ndaona afika alowa kaleso mchipinda chimenechi nde sitikudziwa kuti zikuyenda bwanji. Ayi mwina atidabwitsa mkati momwe. Poti anthu akumaziyendetsa mwina ndi mwina style yomwe agwiritsa ntchito anzawo ena akumagwiritsa ntchito style ina nde mwina a Kabambenso akufuna angotichita surprise. Aaa koma mkatimu alowa kale a Mathews Mtumbuka dzina lawo likumveka, pakumvekanso ndithu dzina la a Newton Kambala.
Okay.
pamamvekanso dzina la a walter nyamilandu Okay. ah, koma dzina limene losati likumveka kwenikweni ayi koma mayina amene akumveka kwambiri tikayenda kufunsa anthu ku chipaniku mayina akumveka ndawiri amenewa kuti a matthews mtumbuka ah, ndi a newton kambala mwina mwa mmodzi mwa amenewa atha kutengedwa ndithu ngati running mate ndinafunsa paka ka kuti ah, koma tatiululirani bwanji sakunena kodi mumachita obisa zinthu zifukwa chani tatiululirani akunena kuti ayi ah, musachite gesi Aku- akubwera naye running mate akabambe ameneyo ndi mtolankhani wathu cathy maulidi tikhale naye throughout the day uh, pompa ndikufuna ndi i want to bring in uh, uh, the honorable uh, bright kawaga amenewa uh, former deputy ambassador uh, wa malawi ku mozambique uh, koma adabwera tsopano Ah, sachedwa kukhumudwa mkulu ameneyu adanyanyala adanyanyala ku mozambique Tala, tikulandireni ah, ah, honorable kawaga no ndathokoza kwambiri brian kaya mmawa uno muli bwanji ayi mmawa uno tili bwino mwaongoka kwambiri kungo- kungo- kungotcheneratu kuti mwina ah, sudziwa kuti akabambe amadzangoti tikumane tikumane paselipo nanga si panopo umangopeza kuti ukalowa mkati muja akuti uje ndi running mate Ndizoona, eh. nde umangofunika ubwere utakonzeka koma nanga si ndi nthawi yakeyi Usakapezeke uli pa stage iyayi.
Mumwetsa kapena muphonya penalty mmawa uno? Mukati kuphonya penalty nchani? Iyi ndi utmtu. Eh, utm imaphonya penalty? Utm siphonya penalty. Ayi, nkona lero mukutiona tabwera kuno kudzapereka mapepala. Okay. Eh. Dr. Kabambe mtsogoleri wa utm akhala akubwera apereka mapepala ifeyo ngati utm tikubwera ku malawi anthu ativotere ife tabwera kudzagwira ntchito eh.
ulamuliro wa akabambe ukhoza kukhala osiyana bwanji ndi wapanowu atakusankhani anthu pa 16 september anthu ayembekezere zotani uh, ifeyo panopa tikukamba za third revolution economic recovery chifukwa chonena kuti dziko silingayende bwino ngati chuma sichikuyenda bwino kusonyeza kunena kuti mbiri ya akabambe aliyense akuyidziwa sizonenanso kuti tikayike kuti dzuwa salozerana akabambe ndi katswiri pa ndondomeko kayendetsedwe ka zachuma kotero kunena kuti amalawi chiyembekezo chawo padakali panopa ndi dr kabambe maso ali kwa dr kabambe china chilichonse panopa aliyense dziko panopa maso awo ali kwa akabambe lerolo ndi limene dziko lione likhale loti ah Mtsogoleri timafuna uja ndi uti? Ndi ameneyo. Chifukwa lerolo akabambe akapereka mapepala, mawa ndiye kuti ife tili pa ground. Anthu akavotere Dr. Kabambe. Tigwire ntchito, dziko lilongosoke. Mwayima pati kwenikweni?
Mfundo yanu yayikulu ngati chipani ndi yotani? Mu- Mudzalitani dziko? Tili ndi nsanamira zingapo? 5. Choyamba, nkhani ya zachuma iyende bwino, migodi, zaulimi, mining, china chilichonse. akukamba zonena kuti council iliyonse izalandira 100 billion zikusonyeza kuti 100 billion ija izathandizira kumadera kumeneko kuti kutukuke pamene panopa mutati muwafunse ku council akulandira 5 million 2 billion apanga nayo chani tikufuna kunena kuti ma council aja atukuke mining sector imene ili ngati hub ya dziko Tingo- tingoperekatu china chilichonse ku dziko akatatere basi mining ifeyo sitikudziwanso kuti miyala ija kuyenda basi sitikupindula ngati amalawi tikufuna kunena kuti zimene zijazo zithandize eni ake ife amalawi ife Chifukwa chani mpunga wakumalawi uli okoma? Kupita ku India mukapeza kuti mpunga wa tiya koma wakumalawi ngonunkhira. Kungophika inuyo mpunga omwe mumva kuti ah kodi mwaphika mpunga? So zikuoneka kuti chilichonse chakumalawi ndi gold. Tayeneka kuti tigwiritse ntchito zimene zija bwino ncholinga choti dziko lizipindula, anthu amalawi apindule, eni akenso atani apindule. So kupyolera mu utsogoleri wa Dr Kabambe tili ndi chikhulupiliro chonena kuti zinthu ngati zimenezizi zifikirika chifukwa chonena kuti a Kabambe akufuna kuthetsa tsankho, kusankhana, katangale ndi zina zimene zimakhalanso zonena kuti zimakhala Kuli, kuli, kuli tsankho kuli kunja kuno. Ah, ah, inuyo mutakhala kuti ngwakunsanjetu musayembekezere kuti muzapeza ntchito so padakali pano azinena kuti kodi iwe ndi wakuti so sitikufuna zimenezozo azilembedwa munthu ntchito malingana ndi kuthekera kwake kuti uyuyu mukamuyika apa agwira ntchito moyenerera osati kuti uyu ndi wakwathu ndiye muyikeni apa uku asakutha ntchito iyayi ndiye kumakanena kuti iyayi sindziwa ndiye mene kuti kauze nena tithandizeko aa tifuna aliyense ali pamene popoyo agwire ntchito malinga ndi mmene anapatsidwira ntchito yake ah chabwino it's a busy morning tikufunireni zabwino zonse Ah, tathokoza kwambiri nde mwati simunena kunena chani kuti kuti ah, atenga ndani a kabambe nanga ine ndingadziwe zimene akuganiza my president ndi prerogative yawo zimene apangezo ine ndakukhala woyendetsa chisankho ku chipani Okay. Eh, So chimene aganize iwowo inu mugwirizana. we will support it. Chifukwa zimenezo. Sipakhala onyanyala. Tinyanyala chifukwa chani?
President wanena kuti uyu ndi amene ndikufuna tigwire naye ntchito. Ndiye kuti president waona luso la munthu ameneyoyo kuti amthandizire. Ndiye ifenso tichita support. Basi.
Ayi tikufunireni zabwino. zotheka. Tikufunireni zabwino zonse ah, bambo Kawaga. Amenewo ndi ah, bambo Bright Kawaga mkulu ona za ah, masankho uh, ku chipani cha uh, utm tikaona uku anthu ndithu ambiri alowa mkatimu uh, palinso line kutsogoloko uh, a utm abwera mwa orderly uh, today uh, akuti iwo amapanga zinthu zawo uh, mosiyana nda- ndi wina aliyense sadabwere ndi phokoso akungobwera basi bwinobwino kukakhala pa mpando uh, i- i- a- akuti a utm ndi asmart
Eh, iwo i think amatengera momwe amachitira zinthu malemu saulos chilima chifukwa malemu saulos chilima momwe amachitira zinthu zawo sizimakhala zafakalafakala Okay. amachita zinthu ndithu mwadongosolo nde eh, ngakhalenso utm yapanopayi ah, imayesetsa ndithu kuti izitsatira momwe amachitira zinthu achilima chifukwa ukaona mkatimo brian mwina ndingopereka chithunzithunzi Kwa enanso amene akutimvera pa wailesi akuona mkatimo anthu afika ndithu ife momwe timafika mammawa apa paku- akudutsa pa mizere kumakalowa mkatimo mkatimo anthu a- agawana kale mabaluni adzadza kale mipando mkatimo apopa kale mabaluni awo apo pa mabaluni ukayang'ana ndithu mu auditorium kumipando konse kuja anthu apopa mabaluni a red kusonyeza kuti lero tsiku la chisangalalo ngati ku chipani chawo mkatimonso mwalowa kale ang'oma akuyimba ng'oma ah, eh, tikangoti tatsiriza mipando imene pamakhala alendo olemekezeka mipando ya black sitimadutsa apa pali kanjira then kuseli kuku ndiye kuli mipando no imene kumakakhalano anthu no mipando imene ya, ya blue ah tikaona kumeneko ndithu brian anthu afika kale asanjana kale m- ndipo row imene yoyambirirayi ah, ya kumbuyo kumeneku kwa- a- akhalako ndithu anthu amene anyamula ndithu ng'oma akuyimba nyimbo zawo mmene mavuvuzera akuyimba mkatimo ndithuko akudikirira a Kabambe ndifotokozenso pano kuti kunoko ah, nkhani ya chitetezo akumayitenga siriyasi kwambiri polowa mkatimo pakumachita kukhala laini ndithu Aaa mwina a Kachulu sindikudziwa ngati zingatheke kuti anthu awone momwe pakumakhalira kulowa mkatimo pakumakhala line imeneyo akumakakumana ndi apolisi amene ayima ndithu pa ma steps pamenepa akafika pamenepo akumalowa akumakafikanso pa malo ena pamene pakuchitikanso chipikisheni akafika pamenepo ndithu akuwawunikiranso kuwawona kuti kodi awa ndi ndani ndi ndani sanatenge chida china chilichonse choti chingasokoneze mkatimo akavomerezedwa ndi pamene akuloledwa kulowa mkati. Panali angoni apa awakaniza kulowa anawauza kuti ngati mukufuna kulowa musiye zibonga ndi mikondo panja simulowa nazo Eh, kodi zija amavala m'miyendozi nchani ngwinjiri zi- zimalira zija Ngwinjiri. anawuzanso kuti zimenezinso mufunika muzivule muzisiye panja nde mulowa chifukwa akula ngonyanyala a- a- anyanyala ali ife tizivina panja Eh, mkati mwakunena kuti munthu usakhale ndi chida china chichonse fuka izizi tu zumabweretsa pena mikwiyo nde umapezeka kuti mkwiyo wakupeza uli mkati basi uli ndi chibonga m'manja utha kupezeka kuti wagwiritsa ntchito kumupweteka nacho mnzako nde akukaniza ndithu zinthu ngati zimenezo kuti munthu afike nazo mkatimo koma kukamba ndithu ah, za momwe lero zinthu zakhalira zikusiyanabe ndi momwe zimakhalira ndi zipani zina zakuti pamenepa pamakhala chimpwirikiti anthu kuti alowe mkatimo Lero anthu akulowa za smart ndithu apolisi ochepa akugwira ntchito yawo bwinobwino kumaona kuti alowe tisendeze kumunsiku uh, a Kachulu tisendeze kumunsiku pakuoneka kuti uh, there is some action happening uh, khala ngati uh, a Kabambe atulukire atulukire kumeneko zikuoneka choncho ndithu president wina aliyense amene akuzapereka zikalata zake akumatulukira mbali imeneyi ndithu ndipo zipani zonse zikugwiritsa ntchito style yawo a momwe akumabwerera ma president awo tinaona ndithu a Joyce Banda a analinso ndi otsogola ngati akalambula bwalo a, akalambula njira amabwera ndithu momwenso zikuchitikira apa then iwo anali ngati kumbuyoko kumabwera a, pa galimoto imene yopanda denga a, tinaonanso a Peter Mutharika a dpp nawo anagwiritsanso ntchito sto njiranso inanso padali ndithu njinga za moto a, zomwe zinatsogola kukonza njira ah, then iwo kumabwera kumbuyo kwa- kwawoko ndithu kwa njinga za moto zimenezo uku ah, ndithu atakwera galimoto za tinted kusiyana ndi momwe anabwerera a joyce banda nde zipani ndithu zikumakhala ndi style yawo ah, yofikira pamalo koma brian kodi pa- waona bwinobwino nkhope ili apo kuti ndi- ndani pamenepo ayi amenewo ndi

ndi nthawi imene mwina mwake mulungu anakonza kuti zinthu zodabwitsa zichitike ndipo tsiku lake lili lero Ya- imeneyi tiyankhabe koma tiyambe tapanga kaye izizi Eh, ndithu tisalama Mu- mulungu anakonza nthawi imeneyi Mu- mulungu